Banja limene akulinenali si banja wamba iyayi, ndi anthu owopsa kwambiri Africa yonse ino. Nde mu video yi ndikufuna ndikuwonetseni, ndingokuwuzanipo pang'ono mwina zimene madamuwo sananene kaya samadziwa koma ndingokuwunikiranipo pang'ono kunena kuti kumene agwira ntchito a Madam Mpinganjira ndikowopsa chotani. Choyamba, President wa ku Equatorial Guinea pa dziko lonse lapansi ndi munthu amene wakhala mu ofesi kwa nthawi yaitali kwambiri, panopa akuthamangira zaka 41, kuposa Kamuzu Banda. Anatenga kalekale mphamvu zimenezizi, anachita kulanda. Analanda upulezidentiwu kuchokera kwa ankolo awo. Atalanda paja anthu ambiri anawapirikitsa, anthu ambiri anaphedwa, anthu ambiri anasowetsedwa. Eh, nde kuti kumangowina iwowo kumangowina amaonetsetsa kuti a opposition asayerekeze kuwina. Nde munthu Bambo president osachita manyazi ndikutenga mwana wake yomwe zina limozi junior munthu amene amagwira ntchito ndi a Triphoniyawo ndikumutenga ndikumuyika m'ma ministry ambirimbiri anali minister wa forestry ndi natural resources analiso ku defence kanthawi kena kake kenako kumutenga ndikumuyika ngati chani vice president anthu amanena kuti atamuyika vice president chonchi mu 2016 yimo chipangitsa kuti abambo akewo akazachoka iwo azakhala president wa ku Equatorial Guinea ndiye munthu ameneyuyu amene agwirako ntchito M'mawu awo, a Triphoniya ananena kuti chani agwira ntchito kumenekoko kuyambira nthawi imeneyoyo mpakana akulowa m'banja kukwatirana ndi a Mpinganjirawo. Nde munthu ameneyoyo vice president wa ku Equatorial Guinea si munthu wamasewera iyayi. Nde ndikuuzeni. Ameneyoyo anabadwa 1968, kankhani kakaka ndingokakamba msangamsanga. Anabadwa 1968, anapita ku, up- ku France kukageri ku private kumenekoko, then kupita kuti ku America kuti akapange ah, ah, university yake kumeneko amakaphunzira English as a second language. Kumenekoko amwene amakhala ku hotel, hotel ya power ina yake. osamavaya ku class ati kumangogula ma super cars mpaka na ma administrators kuchani ku university kuja anamuza kuti amwene siyani sukulu basi zikuoneka kuti zanu zinayera kale ndi pameneno amabwerera kwawo no kukapanga chani kukapanga za ndale mm, kukalowa kukayikidwa mmalo ndi abambo awo nanga si mwana wa big Hmm? Koma chimene chimapangisa kuti a a a Teodoro, a Teodoro amene ati amati a Teddy. Chimene chawapangisa kuti adziwike dziko lonse lapansi si uyu wa- wagwidwa kunyenga uyu iyayi. Munthu uyu anali ndi mulandu ku America. Anali ndi mulandu ku Switzerland. Ali ndi mulandu ku South Africa. Ali ndi mulandu ku France. Koma milandu yake si ya mwana iyayi. Milandu yake si ya mwana iyayi. Milandu yake ndi ya katangale, milandu yake ndi ya money laundering. Mundimvetsetse bwinobwino apapa kumene ndikupite. Munthu amene wagwirako ntchito Trifonia Mpinganjira. ndi munthu amene wayimbidwa milandu yozimbayisa ndalama ndi mayiko ambiri ndikupaseni example atapita ku Brazil nthawi inayake anampeza pa ndege ndi anthu 9 kuwasecha kuwapeza ndi ma watch odula kuwapeza ndi 1.4 million dollars

Mu- mundimva bwinobwino anapanga hayala chi yacht ndi kukatenga rapa kumuyika mmenemo mmene anapanga hayala yacht imene cha 400000 pounds anagula ma lamborghini ovuta anagula ma bugatti kugula bugatti imodzi kenako kuvayaso kukagula ina kenako kumafunanso kuzagulanso ina anthu mpakana kumudabwa inu ku, ndi, ndingokuwuzani example ya ndalama zimene amaononga bwana amenewa nthawi imene anali minister ku, ku, ku chani ku forestry amalandira akuti 3000 pounds koma ndalama zimene amawaza sizamasewera iyayi chimene chinapangisa zoti mayiko akunja mayiko achuma mayiko azungu anene kuti uyu akuba ndalama za boma nde ngati ku UK anampanga sanction chifukwa cha kugwiritsa ntchito ndalama ngati watumidwa nde iye samaopa amapita pa Instagram kukayika kupanga document like life yake yonse ndi kuyika hashtag amati chani luxury living chodabwisa ndi chakuti ku Equatorial Guinea ko eh? sinayankhule bwino kaye za equatorial guinea ndiyambirenso kachiwiri equatorial guinea ili ndi anthu mwina 2 million basi mm? ili ndi mafuta kuopsa amanena kuti pound for pound pa africa ponse pano dziko limene likuyenera kukhala lolemera kwambiri ndi equatorial guinea Koma ndikunena panopa, 70% ya anthu aku Equatorial Guinea they live below the poverty line. Amwene ku Equatorial Guinea anthu amakhala mu zisakasa. Dziko loti lili ndi mafuta ambiri, dziko loti lili ndi anthu 1 million basi, kumapezeka kuti anthu akukhala mu zisakasa, malaria, chani, kuvutika anthu, nde kulibe freedom of speech. Hmm? ukangoyankhula mwina make ndiye kuti thawako koma dolo kumenekoku ndi kumaspenda ndalama ngati watumidwa okay ndiye ndanena kuti ndikupaseni ma example ku south africa hmm? kumenekoku ali ndi ana- ana- anaspenda weekend ina yake weekend imodzi kuspenda 10 million rands ama 10 million rands on champagne eh, ku- ku- ku- kupanga renovate manyumba ndikugula ma bentley kugula ma amwene ndi munthu wachabe kodi machitidwe a a bwana teodoro a vice president aku equatorial guinea akukumbutsani ndani Hmm? anapita ku france ku france anapita ku sunnyside ya ku france kukagula mansion ya ma ya zipinda 50 mansion ya 100 million pounds 100 million pounds ndi ndalama zingati kodi imaposanso madollars si ndalama wamba Mafana aku France anayitutumuka kupita kumene kuja kukasecha ndikupezako zi ma luxury items zambirimbiri nde adha awawa ndalama zimawabalalitsa koopsa akapita ku UN General Assembly kuja ife anzathu ife amalawi timanamizana iwowo vice president mmozi amapita kukakhala mu hotel usiku umozi 75 thousand US dollars amatha kuwaza ndalama ndipo zonsezo amayika pa Instagram kuti anthu awone amati hashtag luxury living anthu kumuuza kuti anthu akuvutika ndiye ndimangofuna ndikuonetseni Kuti kumene what? Kumene a Triphonia Banda uh, a Triphonia na a Triphonia a a Mpinganjira agwira ntchito ndi kumene koko. Munthu amene agwira nayo ntchito ndi ameneyoyo. Ndipo m'mawu awo a Triphonia amanena kuti amawathandiza personal business ndiye mukawona ma video amene ndita nditaika apapa a Triphonia akujambulitsa ndi golide wambirimbiri kodi golide eh, ayikapo dzina lawo pamenepo kaya ndi kwa ndani eh, kaya akupita kuti mm, dzina limene ayika pamenepopo ndayesa kulisecha likukhala ngati ndi m'bale wawo wina wake ku. Koma sindinapeze kwenikweni kuti kodi golide uyu anachoka kutiko. Golide wambiri woti ku Malawiko atha, atha kupangisa zoti a Trifonia awo akhale big mm, mu, mu, one, mu, mu, mu top 1% mukhale iwo amajambulitsa ndi zindalama zambirimbiri komanso anatengera kwa bwana awo iwowo samabisa iyayi. Nawoso amayika zinthu pa social media ndipo video iliyonse imene ndikuyika apapa ndayitenga pa Facebook page yawo mm amayika pamenepopo golide amayika pamenepo amajambulitsa ndi zima dollars amajambulitsa pamenepo ali mu helicopter amajambulitsa pamenepo atapita ku matrip ku Indonesia ndipo amakuwuzani kuti ndapita ku company ana anajambulitsa ndi ma big ena ake aku Peruli Kampani ya ku Indonesia Ine kupita pa intaneti kukasecha kuti kodi kampani iyi imapanga chani okha a Trifoniawo ananena kuti ah awa amaprinta ndalama mm kampani ya boma ya ku Indonesia mm yoprinta ndalama kumenekoko iwo akupita kumenekoko kaya amakapanga ma meeting anji mm ndipo iwo ndi ndi ndi mmenenso ananenera kuti anakumana ndi vice president wa ku Guinea wa ku wa ku Equatorial Guinea kumenekoko Nde atakumana kaya kumenekoko atabwera ku Malawi contract yawo ku Indonesia itatha nde anayitanidwa kuti apite ku chani ku Equatorial Guinea ati amakakhala mu presidential mansion koma ma guys a vice president munthu woti a- ali ndi ma billion amachita kukatenga personally ku airport a madam Mpinganjira mm? amapita kukamenya pool limodzi mm? exclusive accents ya vice president amene wowo mm? ndiye zonena ndi zambiri zoti ndikuonetseni ndi zambiri koma nkhani yake ndiyonena kuti munthu amene anampanga sanction ku united kingdom munthu amene anamulanda katundu ndi ndalama chifukwa choti am- ama- ana- anaganiza kuti izizi ndi zakuba ku switzerland ndalama zambiri osati masewera ayi. munthu amene anamulanda ndalama ku america munthu amene anamulanda ndalama ku france kunena kuti iyayi amwene mwachulusa mwachulusa ndalama izi za- zachokera kuti Mhm. munthu amene kungosecha ndege yake kupezeka ndi mamillion dollars akupita ku brazil ndiye zikukhala ngati kuti eh, mpakana ku france anampasa chani suspended sentence kuti akagwire jere kumene koko koma mm, even ku, ku south africa koma nyumba kumene koko eh, pakana boma la south africa liku- likufuna lilande ligulise lipiti li, chifukwa choti zanyanya integrity yawo ya A Vice President aku Equatorial Guinea a bwana a Triphonia Mpinganjira ili low kwambiri ndi anthu odabwisa kwambiri eh? nde ndizodabwisaso zoti kuchoka kumene koko ku Equatorial Guinea a Triphonia kubwera ku Malawi ndikuzalowa m'banja ndi a Thomson Mpinganjira. A Mpinganjira woti ayimbidwaso mulandu ndikupezeka wolakwika eh, pa milandu ya katangaleso ne kupezeka kuti dziko imene eh, ayendako mm, kumene agwira ntchito anthu odabwisa okhaokha ndiye ndingofuna ndingokuonesani zina ndi zina zimene akhala akuyika pa Intaneti ali ku Equatorial Guinea, kumene iwo mmene amakhala ku Presidential Palace ko, mawu awo, mmene a President, a Vice President a kumeneko amayendetsa ma, ma, zinjinga zamoto zoopsa, ma Bugatti, ma Aston Martin, ma Helicopter, hm, ma Fast Boats. luxury living ku population yonse ya dzikoli inali ikuvutika inali ikubalalika in, anthu akuvutika osati ngati ife ku malawi kuno bola tili ndi pothawira tidya mbewa kumene kujaku ndi ma countries ambiri chakumene kujaku amakonda kupanga chilichonse chikhala cha chopanga import Anthu akuvutika kumeneko sindikuziwa zoti a Mpinganjirawa uh, madamuwa ali kumenekoko kaya amathandizanso anthu kumenekoko sindikuziwa kaya iwo akuziwa zoti munthu amene amagwira kuntchitoyo ndi woopsa chotani sindikuziwa Sitikudziwanso zoti kodi iwowo ntchito imene amagwira kumenekoko inali ntchito yanji, sitikudziwa. Sitikudziwa zoti golide amene amakhala akuyika pa intanetipa, zimulu zimulu za ma dollars, kodi zinali za vice president? Kodi ndalamazo zinali zozipeza bwanji? Kodi ndalamazo zinachokera kutiko? Kodi ndalamazo zinapita kutiko? sitikuziwanso zoti kodi ntchito anasiya chifukwa chani sitikuziwanso extent yoti kodi iwowo relationship yawo ndi a vice president inali yotani eh? mafunso ndambiri ndipo ndikanasangalala kuti achina brian banda amene amapanga ma exclusive interview aja mm, atipeze kaye ifeyo ndiku- ndikunena kuti kodi tingafunse mafunso anji Ifeyo tinayang'ana, taona, koma video ya leroli ndimangofuna ndikukumbutseni kuti amene wagwira nawo ntchito palibe za umulungu, palibe za umunthu, ndi pure luxury, ndi pure debauchery, ndi pure. hedonism, iyeyo asangalale ndi kuti chilichonse samabisa iyayi samabisa amakatenga rapa kumpasa ndalama Hmm? ali ndi hip hop label ali ndi chani anthu akuvutika kumudzi Aku- all this time were akukonzekera kuti atani alowa mboma abambo awo akamatuluka Munthu zaka 40 ali m'boma, munthu kulanda boma kuchokera kwa ankolo ake, no media freedom, no ma civil rights, no democracy, no aya amwene. ndiye ineyo funso langa monga mtolankhani ndilonena kuti zima- zimamveka bwanji kupita kumenekoko kukagwira ntchito in a good conscience ndi mtima wako mmene amayikira mavesi madam Mpinganjira ineyo funso langa nditati nda ah, ndakumana nawo nditha kuwafunsa kuti kodi mumamva bwanji Mmene munapita kumeneko kukagwira ndi amene iwowo? Kodi mumadziwa history yawo? Kodi mumadziwa zoti iwowo ndalamazo amazipeza bwanji? Kodi mumadziwa za milandu yawo? Kodi mumadziwa zoti iwowo amakonda kuzimbaitsa ndalama? Kodi iwowo mumadziwa zoti ndalamazo, eh, zimayenera kukhala za, za dziko lawo? Kodi mumadziwa zoti ndalama zimene akugwiritsa ntchito iwowo family yawoyo ndi ndalama zimene zikuyenera kukhala za chani? Za anthu aku Equatorial Guinea? Izizi ndi zimene ananena anthu a ku America amene ananena kuti tikuganiza ifeyo kuti ndalama zimene akuseweresa bambowa ndi ndalama zimene zikuyenera kukhala uh, za ma deals achani amafuta ku Equatorial Guinea koma mabigiwa akuti amaletsa kutani kukha, kuwonetsa kuti wagula mafuta ndani ku Equatorial Guinea. Amati ma ma oil reserves are a national secret in Equatorial Guinea. Ndiye aMalawi leroli ndikanalowa deep ndi video iyi koma ndimangofuna ndimenye one take ndingokupasani kachani ka preview kunena kuti wathuyu Mpinganjira wathuyu mm, amene anakwatiwa ndi munthu wa ndalama kwambiri komanso munthu amene khoti linampeza ndi katangale ah, mlandu wa katangale ku Malawi kuno anali akuchokera kunja kumene wagwira ntchito ndi munthu amene ali owopsa kwambiri Africa yonse amene ali owopsa kwambiri ikafika kunkhani ya madictator amene ali munthu woti wawononga dziko lake, amene ali munthu woti wawononga chuma cha dziko lake. Munthu kulikonse kumene wapita ndikupezeka kuti akupangidwa chani, akumpanga, akumusakasaka ma law enforcement officers akumenekoko. Ndiye iyayi eh? zinthu zinazi ndi zowopsa zopatsa zopatsa mantha mm? Ik- zili ngati kuti munthu upite ku North Korea ukagwire ntchito ndi ndani ndi Kim Jong Un upite kumene koko kumakapanga manage ma, ma resources andani uh, family business ya Kim Jong Un kuchoka kumene kujaku ndikumapita kwanu ndikumakhala in good conscience ma koreans mmene akuvutikira ma north koreans o- osayankhula ma north koreans aku- akufa ndi njala ma north koreans akufa ndi mphepo iweyo ndikupita kumene kujaku kukagwira ntchito eh, mu, mu, mu state house Sitikuziwa zoti kaya amagwira ntchito yanji koma tikuziwa zoti atachoka kumeneko uko ku Equatorial Guinea ayi madamu mm, zinthu zinayamba kuyenda koma magalimoto koma makaa haya eh, koma panopa nde iyi anthu akafika pa peji pawo ndekuti a- alandira kanthu mm. Uyu akakhala kuti kwavuta mwana fees basi mpangeni tag ndani madam Triephornia koma ndimangofuna ndikuwoneseni ndimangofuna ndikuwuzeni kuti kumene achokera iwowo ndikowopsa kumene achokera iwowo sizoti kumapita munthu wamba kumene achokera iwowo kuli anthu oti apanga zinthu kuli anthu oti asowetsa anthu, kuli anthu oti asowetsa chuma cha boma, kuli anthu oti akufunidwa kumayiko akunjako, kuli anthu oti owopsa iwowo ndi kumanena kuti ameneyoyo ndiye bwana wanga.